Okay, pali azimayi ambiri kumalawiko amakonda kundifunsa funso limene ili kodi iwe Morton Baghaya tikufuna mankhwala ochepesa thupi mm, ma slimming tea ma, ma, ma herbal chakuti chakuti kaya uko nanga si kumalawiko panopa tapeza kuti ndalama ndi anthu ali ndi matupi mm, akukanika kopita nawo ndi mmadziwa munthu ukakhala wathupi it's not healthy eh? ndiye anthu akufuna atani aphwe nde kuphwa kwake nanga sakufuna kuthamangathamanga zimene zija zimatenga nthawi upite ku jimu chani nde anthu ena amafuna kupeza ma shortcut mm? mwayi wake ndioti masiku anowa kwabwera izizi amati eh, Wegovy Ozempic eh, azimayi asangalala kwambiri chifukwa choti kungo kungomwa mapilisi amenewo kungowamwa bwino ndiye kuti basi utha kuphwa anthu ngati achina Elon Musk achina ndani awa Oprah Winfrey akuti agwiritsa ntchito mankhwala amenewo kuti aphwe komano ku Malawiko mankhwala amenewa sanafike komanso ndi odula ndiye kuli ma slimming tea ndiye kuli ma herbals amene amakonda kuchokera kuti uko ku China kunoko eh, nde apapa ndite- nditembenuze kamera yere ndi ndi kukubwera timatchikiri take koma anyway ndisati ndisatipange chani ndisatipange tense okay kodi ma slimming tea ndi owopsa chotani hmm? ndikukambirani nkhani iyi sizoti ndikufuna ndikuwonongereni malonda sizoti ndikufuna ndiku- ndikujejemeseni iyayi koma izizi ndi zilungamo zokhazokha eh, and you're hearing it from me as a brother amati mu ma herbal tea zambiri mumakhala imene amati green tea extract mm? gte by the way kuona madala mmene amapangira ma exercise kunoko mm? okay akuti mu ma slimming tea zambiri ndi ma weight loss uh, remedies zambiri mumakhala imene amati chani uh, green tea extract imene amati gte makamaka ma, ma brands ngati achina slim quick mm? nde enanso amakhala ndi coffee extract mmenemomo ena amayikamo spirulina mm? zonsezi ndithu zimitengo eh? wina ndi coffee ndithu koma akuti izizi zimatha kuwononga chiwindi Mm. imene amati chani hepatoxicity nanga si iweyo m- ma chemicals awawo amene mujama amakhala concentrated eh? ma green tea extracts ndikumapyolera muyeso ndiye iweyo kuti uzimwa izizi kuti upange chani umenye weight loss ndikupezeka kuti wazitani wazivulaza mpakana kuli mayiko amene analesa zinthu ngati zimenezozo kunena kuti iyayi mm? chifukwa cha kuwonongeka kwa ziwindi za azimayi zisamatani musamagulise ma, ma herbal extracts awawa ndiye azimayi mm, azimayi chonde mukafuna kuluza weight njira yabwino yendani mm. kaya simutha kuthamanga daily mukamba mukamachoka ku ntchito paja muka- mwaweruka mm. laptop muyisiya ku vepi konkuja ziyendani kazivayani ku den mm? move basi the more you move eh, mukhale mu, mu imene timati caloric deficiency kudya pang'ono kuyenda kwambiri mm? muluza weight izizi za mankhwalazi muvulala koopsa mm? the same goes ndi uh, ma, ma, ma, toxic, ma toxicants ena eh? tiyi wochokera ku china kunoko tiyi wochokera ku china kunoko si tiyi iyayi hmm? anayeza kunoko ma tiyi uh, ochokera ku ma brand amene ali advanced eh? ma brand oti amatumiza zinthu ku america green tea wa normal eh? amene ndimakonda kumwa ineyo uja anapeza kuti mwa ma brandiwo at least 90 percent munali ma pesticides oti ku americako ena anapanga ban hmm? kuli zimankhwala kwambiri kunoko amayuza mankhwala kwambiri komanso kuli polluted musakuone chonche amathira mankhwala kwambiri ndiye azimayi chonde eh? azimayi chonde zinazi muvulala nazo zazi akungokupangirani malonda mm, akungodyerani masuku pamutu iwo samagwiritsa ntchito zimenezozo komanso zinthuzo ndi zowopsa ndiye pamakhala makomenti ayi ineyo ndiye ndagwiritsa ntchito kwa nthawi yayitali hmm? sindikutani sizi pa- sin- sinapangepo kanthu komanso ndikumalizatsi ndiye ndikuwaona chakuti chakuti madam hmm? izizi zili ngati fodya zili ngati fodya zili ngati mowa hmm? zimamenya pang'ono pang'ono zimamenya pang'ono pang'ono tsiku limene limene muzazindikire zoti mwawononga chiwindi eh? imakhala kuti yalakwa ndi munthu uwononge chiwindi amwene mm? imakhala kuti yalakwa chiwindi ndichofunikira koopsa mukalowa zinthu muthupimu mm, poison imachosa ndi chiwindi nde mankhwala amene mukumwa kuti muluze wetiwo mumakhala poison wambiri amapanga overwhelm chiwindi chija ndikupezeka kuti chiwindi chija chikasokonekera nde mupita kutiko eh? nde mupita kutiko mm? ndani angakupangeni transplant chiwindi nde zinazi asiyireni eni akewo musamajijirike nazo Hmm kuli njira zambirimbiri zimene munthu ungatani ungaluzire weti ife anzanu panopa tikutani ndikuoneseni up 2 hours hmm? tayenda 11 kilometers basitu kuyenda ndachoka pa deni lero nsi ndikufuna kuyang'ana pa kompyuta ndipite kunjaku ndikayendeyende basi this is how you maintain weight this is how you maintain chani you stay in caloric deficiency Osamangodzikundikira zakudya munthu pa den kutsegula mfridge muli zikamba eh? kupita ku pantry kuli kuli zinthu zambirimbiri nthochi zaziwisi nthochi zakupsya nthochi zoti zangobwera kumene hmm? kenako chimanga kenako eh? munthu pamene wakhala ukungoonera kaya ndi ma series abwerawo basi amwene ukungodya opanda plan hmm? kungonenepa opanda plan kenako muziyamba kunena kuti "Ah, ah, ndikufuna ndikufuna mankhwala o- o- o- ochepesa thupi mukuzivulaza koopsa azimayi mukuzivulaza koopsa mm. mutengere zimene amapanga anzanu kunoko eh, nditembenuza kamerayi muone tembenuza kamerayi muone eh, bridge ilo Ndi- ndi- ndinamizira kuti ndiku- ndikuyang'anitsa bridge koma ayi ndithu zimene amapanga kunoko ndi zoti kaya kuli kunyumba kuli munthu wa zaka 80 kaya zoti kunyumba kuli agogo amatuluka kukayenda iyo hmm? anthu amene amapanga retire they go out and they stay slim eh? you can see the people eh? especially the women uh, amakonda kuyenda amakonda kusuntha thupi komaso eh? samadya ngati akapolo kunoko kunyumba ya munthu sukapeza shuga iyayi ngati kuli shuga amayika kun- kundiwa kaya akaphika akaphikira tomato chifukwa choti amanena kuti tomato uja ali acidic kwambiri hmm? amati tomato uja ali acidic kwambiri nde tomato and egg umpeza yika kuti shuga pang'ono koma kunoko kuma grocery kulibe zoti shuga section ya shuga iyayi hmm? amadya bwino masamba kwambiri eh? nyama apo kenako ndikumaphatikizano ndi chani sports anthu oti kunoko kuli magalimoto amabiga ah manyumba amabiga manyumba amabiga koma amachoka kumene koko and city iliyonse ili ndi chani ili ndi ma public spaces onena kuti no anthu akuyenera kutani kuku- kuku- kuyendesa thupi madzulo akadya sima kumene koko ndikuti basi kutuluka ndiye inuyo anti hmm? mwapanga graduate kaya ndi ku chanco kaya ndi ku poly hmm? mukuona ngati mwafikapo hmm? kungozidyera zina zake munthu kunenepa dzimatsaya gwede hmm? kuchita kuyiwala ndikuti ntchafuzi ndikuti zikungokhulana munthu mm? ndikuti ah, sitimaziwaso zoti kuchimbuzi mmapita bwanji anti mm? kaya mmafika bwanji kumeneko kuti mu, mu, mu, mu, mu, mupange clean up mm? nde ndikutentha kwa kumalawi kaya nde ndizithukuta please chonde akuti apopo ndikuti iwo aku- akudya money mm? apopo ndikuti iwo akudya money Hmm, anthu awamve pain aziwa zoti iwo aja panopa ndi ndani ndi big boss amati boss lady kaya zazii Zin- zopanda mchere mukungozivulaza mukuzichepetsera moyo wanu Hmm, posachedwapa ndikulumala kumene kuti Hmm, ndi zimene amanena anthu kuti panopa obesity yafika pakulumala pangani plan yoti muzisamalire thupi lanu shortcut ya izizi za wegovy mm, izi zamati za ozempic izi eh, amanena kuti weight imene wai- waichosa ndi mankhwala eh, sichedwa kubweranso sichedwa kubweranso in fact its om- automatic eh, ikangochoka imabweranso pangani mahabiti abwino eh, mukhale ndi chikhalidwe chabwino chonena kuti ine anyhow anyhow chika zemashan

so nkhani yake ndi imeneyo yonena kuti hmm, back muziyika mu mu routine mwanu mu- Sa- ah sayinani ah khandala khandala sise ha okay andionesa kashortcut big man zakuti apo ndi pamene ungayende kuti ndikakweye bridge ndizivaya kudeni All right. Okay, and then this main money was the way we had to go construct. Still, Hala, sit there. Okay, then this main money was and figure I ndikuyerekayeko mene kunena kuti inuyo mu routine mwanu eh, in your day make sure kuti muma mwagula ka sports watch kena kake inuyo make sure kuti pa tsiku mm, mukuyenda at least 8000 steps mm. musamangokhala pansi iya mukuononga mtima mukuononga mafupa mukuononga majoints mukuononga mimba mukuononga chilichonse chikuonongeka the more you sit down mm. inuyo pangani zoti mmoyo mwanumo muziyendayenda pa weekend mupite ku hiking hmm? galimoto kuisiya pa den izi za boss lady izi ndi chimizi general ndi chimizi eh? amanena kuti kumayiko ngati kuchani amanena kuti kumayiko ngati ku america eh? amachita kusiyanisa anthu onenepa ndi osauka komanso osaphunzira hmm? anthu osauka ndi onenepa nanga si amadya zimene zijazi eh, zima saturated fats zambiri komanso amagula zakudya zotchipa zimene zimakhala ndi shuga mba ngambwingambwi anthu olemera eh, amasankha chakudya chabwino nde amakhala slim mukaone azikazi awo andani eh, achina Jeff Bezos eh, achina Mackenzie akazi awa achina ndani a Bill Gates tima slim lady hmm? achina Michelle Obama kumalawi iko zinapotokoleka khala ngati anthu sanaphunzire iwe munthu waphunzira bwinobwino hmm? koma chikuona chikubwera kumene ngati chithanki ya kuti kodi iye nutrition ndekuti ma basics samawadziwa hmm? ayi izi nzakuntundu kuntundu kotiko hmm? nanga ngati zili choncho eh? si zipezeka kuti kuli refugee camp kuli zimadundu bwanji hmm? inoyo pangani back habit imeneyoyo yomazisamalira moyo mwanu hmm? kudya ndalama sikuziwonongera thupi simuzapezako mzigogo wa zaka 80 amene ali wonenepa eh? ngati ngati bokho izizi ndi ndi video ya azimayi koma the same goes kwa ndani kwa amunanso mwamuna ndiye nanji chifukwa choti mwamuna amwene thupi lija kungowonongeka zambiri zimawonongeka eh, amu- ameneyoyo msangamsanga amasiya kukhala mwamuna Mm. ayi koma ndendayenda tayenda osati masitepe ndachokera ukoko kupita uku kubweranso kunoku at least panopa eh, ndikuthamangira 14 kilometers zimenezozo nde eh, udolo udolo sikukhala pa deni yayi udolo sikudya ndalama udolo si netflix yayi mm. udolo ndikusamalira thupi munthu amene tima- timanena kuti ayi dedicated amatha kus- kusamalira thupi ndi munthu amene angatani angapange maintain weight yabwino hmm? there is no way iwe munthu wa zaka 30 uzikakhala 100 kgs eh? munthu wa zaka 30 uzikakhala 100 kgs ukufuna chani chifukwa chani ukufuna umwalire msanga eh? ndiye nkhani yake inali imeneyo imene ndimafuna ndinene yoti pepani ndapita kwinako chifukwa choti anandisokoneza maganizo pamene ndimadusa paja koma nkhani ndi yakuti zima zima slimming pills izi zima herbal remedies zimene anthu akugwiritsa ntchito kuti atani achepetse thupi zimatha kuwononga chiwindi eh? ma green tea extracts awa oyipa mm? ma green tea awa muziona bwino kuli zima chemicals zoopsa zitha kukuwonongerani chani

anthu akumudzi anthu akumudzi amakhala akulima kumene kuja akuthamangathamanga madzi akatenge uko ifeyo timachoka kuchani kunyumba ndikumapita kuchani kuka kuve kukhala pa mpando tsiku lonse kenako kupita ku nyumba ukakhala pa mpando kuonera tv kenako pa bedi ukagwira foni amwene tivulala nazo eh, tiyeni tipange za kuti azimayi muone kuti azimayi kuti agogo amwene kunoko zaka 70 munthu akuyendetsa njinga eh, zaka 70 munthu akuyendetsa njinga lekuli tima chani tima chani timabike areas ngati imenechi zichepeseni stress by cultivating ma healthy habits anyway Ndine Morton Bahaya, lero ndimafuna kuti tikambiraneko za zimene zaza eh? zonena kuti chani zonena kuti ma, ma herbal remedies izi za usiru ziku- zikupweteketsani eh? zimatengera kuti kaya chifukwa choti mwamwa nthawi yayitali iyayi maiko ena anazipanga ban zimenezi muli ndi google mupange search ma ingredients amene akupezeka mu mu ma, ma, ma, ma extracts amene mukumwawa muona kuti kodi chikuchitika ndi chani anyway ndine Morton Bahaya ndimakonda kupanga timavidiyo tanga titi tambirimbiri mm, eh, like and subscribe and eh, tiyeni tionanenso mu video ina Ah, ndikuloweranso chakwina kwake uvuku Eh, ndifuna ndipange explore this whole area anyway cheers bye